Lero pa 5 April ndi tsiku limene a Bingu wa Mutharika mmodzi mwa atsogoleri amene analamulirapo dziko lino anamwalira ndipo a Bingu wa Mutharika anamwalira ali pa mpando umenewu komanso lero ndi tsiku limene ah, pa 5 April ndi tsikunso limene mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano a Lazarus Chakwera anabadwa ndili mu mzindazinda wa Blantyre ndifuna timve maganizo a nzika za dziko lino kuti kuti azitsogoleri awiri amenewa amawasiyanitsa motani eh, abingu komanso ah, ah, lazarus chakwera kuti mwina ah, ah, abingu azawakumbukira motani komanso mwina ah, achakwera mawu awo ndi otani pamene iwowo akukondwerera kuti tsiku lawo limene anabadwa ine ndithokozani chiwaya wa hanifa tv muli bwanji tati Bwana wanji.
tili bwino Soma mbili.
kaya dzina Dzina ndi Robert Raphael Doga. Aha. Eh.
lero ndi tsiku limene malemu bingu mutharika anatisiya ngati ali pa mpando wa ngati mtsogoleri wa dziko lino a bingu mutharika mudzawakumbukira motani ngati nzika ya dziko lino ine monga nzika- nzika ya dziko lino a mutharika ndimawakumbukira pa ntchito zabwino zomwe amachita amosankha munthu osasankha zigawo Ah, amene- amene abwera zazikulu bingu wa mutharika mzimu wake uuse mumtendere munthu amene siku amene ulimukumbuka kwambiri ntchito zake zabwino tiyerekeze a popanga chitukuko samasankha kuti kumpoto pakati kumwera paliponse amagwira chitukuko mofanana ndipo ndi president yekhayo amene mayi zamulira mpaka na kalekale chifukwa bingu ali munthu wabwino anathetsa njala mudziko muno Ah, zambiri anapanga bingu wa mutharika anamanga mandaka muzipanda zomwe asogalipo ule sangathi zipanda chifukwa osankha bingu anamanga zambirimbiri anamanga zambiri mdziko muno aliyense akudziwa vi- kuvipsa anamanga nsewu kuchiti kumpoto si kwawo ya amapanga osasankha osaona munthu osasankha chigawo cha munthu chomwe akuchokera munthu yetu ndingoza kuchoncho leronso ndi tsiku limene ah, mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano dr lazarus chakwera akukondwera kuti iye ndi tsiku limene ama- anabadwa eh, pa 5 april musa muna mawu anu opita kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akukondwa birthday yake ndi otani Ah, ndathokoza kuti achakwera anabadwa lero ndauza kuti nduna zawo sizigwira ntchito chifukwa ine nzika ya malawi ino Ma- ndimaona nduna zikupita ku immigration nduna inachoka mu ofesi kupita ku road traffic nduna inachoka mu u- u- mu ofesi polisi capital hill kupita ku ndu- ku agriculture kundu- kumaona malimiro akuyenda bwanji koma achakwera sachita zimenezozo achakwera ni munthu oti dziko lawakanika titero mwa chizulu ndi kozo monga nzika malawi kozo ndi acha kazo lawakanika pomwe akutha kulamulira chifukwa ankhala kulamulira iwo mwezi wapita ku capital hill kugwira ntchito half 7 mpaka 5 koloko tofika waje half 5 koloko aweruka nduna zawo mwati mwati iwe pita kwa ndimene wo kayang'ane zikuyenda bwanji kwa traffic ma arrest aliko mapaso aliko Chonsecho chili chakuti kodi koma iwo asakupanga zimenezo so ndi president amene asakutha ntchito mwa munthu ndi iyeyu ndipo ndi president amene tsikana zambiwa pa birthday yake ndi munthu asatha ntchito wolephera Eh, mwanga dziko kuti kuuzira ndikutero tathokozatu bwana zikomo kwambiri bwana tsiku lopambana inonso tsiku labwino Zikomo kwambiri.
Ayi ndithu ndi mmenemo tikuchitira pano pa Hanifa TV eh, tikucheza ndi mzika za dziko lino kumva maganizo awo pamene lero pa 5 April ndi tsiku limene ah, mtsogoleri mmodzi mwa atsogoleri mdziko muno Bingu wa Mutharika anamwalira mchaka chimenechi cha 2012 komanso ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano a Dr. Lazarus Chakwera akukumbukira tsiku lawo lobadwa. Ndiye tikumva maganizo a mzika zimenezi kuti kodi a, a, a Bingu Mutharika adzawakumbukira motani komanso mtsogoleri wa dziko lino pamene akukondwerera tsiku limene anabadwa mawu ake mawu awo ngati mzika ndi otani kupita kwa mtsogoleri ameneyu ndiye tikuyenda mu mzinda umenewu makamaka wa Blantyre kumva maganizo awo ku- kuti kuti anthuwa maganizo awo makamaka ndi otani akusiyanisa motani azitsogoleri awiri amenewa muli bwanji bwana Ndili bwino kaya muli bwanji. Ndili bwino bwana. Paja dzina ndi chani? Ah, ine ndi McDonald James Power. Oh. Yeah. Lerotu ndi tsiku limene a Bingu Mutharika anamwalira. A Bingu Mutharika mudzawakumbukira motani. Ah, ine ningatero kuti choyamba mzimu wawo uuse mumtendere. Ah, a Bingu Mutharika anali mtsogoleri wa masomphenya amene dziko la Malawi analitukula kumagawo angapo ngakhale mabizinesi chokudya zinthu zinali bwino koma padakali pano ulamuliro wa pano ah, mbale wanga nditha kukutsimikizira kuti Ah, anthu akuvutika mukati kuvutika tatitambasulireni ah, mwina kapena nditchule magawo angapo choyambirira kumbali ya zachuma sichikuyenda bwino ah, katundu sakukhazikika mitengo angoti lero kusintha mawa kusintha ndiye ndi mmene amalawi akupezera chifukwa ulova ndi ochuluka amene ali pa ntchito ndi ochepa koma ochuluka sali pa ntchito ndiye m'bale wanga nditha kukutsimikizira kuti mapeze- mapezedwe achuma ah, ndi ovutirapo kwambiri lerotu ndiye ndi tsikunso limene a Chakwera mtsogoleri wa dziko lino anabadwa mawu anu ma, kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akukondwerera birthday yake kapena kuti tsiku limene anabadwa ndotani Ah, nditha kulankhula monena kuti ah, popeza a president ndi tsiku lawo loti anabadwa akukumbukira kwa iwo atha kumasangalala komano anthu ochuluka ah, akuvutika ndiyeno kubadwa kwawo kusangalala kwawo palibe amene angakhale nawo attend chifukwa chonena kuti uh, anthu akuvutika kukanakhala kuti ino anthu akusangalala tikanasangalala nawo limodzi koma chifukwa chakuti anthu akuvutika ah, ife sizili kutikhudza ayi ndithudi zikomo kwambiri muli bwanji tate tili bwino kaya tili bwino paja dzina lija McKinnon Dzombe aha yeah.
a Bingu Mutharika mudzawakumbukira motani A Bingu wa Mutharika tidzakumbukira chifukwa cha zabwino zonse zimene anachita mdziko muno.
Oho. Analamulira dziko lino kwa zaka 10 kaya ndi 7 Mhm. koma ulamulo wawo unali wabwino kwambiri. Mukati wabwino mufuna kuthandauza chani zabwino zake. Njala kunalibe, mavuto ena ndi ena tikuwaona panowa kunalibe. ndiye zimenezo timakumbukira nazo a Bingu wa Mutharika
Eh. ndi ndi leronso lero ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano a lazarus chakwera anabadwa mawu anu ndi otani tingowafunira zabwino zonse happy birthday a president achakwera tathokoza wawa Ziko.
zikomo kwambiri Eh.
bwana muli bwanji Muli bwanji bwana? Tili bwino kaya inu? Tili bwino. Zikomo.
Paja zina lija bwana? Ine ndi Charles Kazonga. Oho.
Mm. Lerotu ndi tsiku limene a Bingu wa Mutharika anamwalira eh, mchaka chija cha 2012. Muzawakumbukira motani a Bingu wa Mutharika? Ah, Bingu wa Mutharika tizakumbukirabe ngakhale iwo anatisiya koma tizakumbukira pa zimene amapanga sitimapezeka ngati tili panopa pa ulova iyayi timayetha ndithu timayenda zinthu zimayendako bwino Amati ena kuchoka ena kulemba, ena kuchoka ena kulemba ndiye panopa ndi mmene zilili pano tili pa mtengo pano kusakasaka ntchito. Timakumbukirabe mzimu wa Bingu wa Mutharika kuti anali ndi luntha ndi luso lake loti sitimavutika mmene tilili ngati panopa.
Pano mukudikirapo Tikudikirapo ntchito sitikulembedwa pita m'makampanimu palibe chimene akutilemba ma driving license angovunda munthumba mangoyenda nawo mpaka unamapanga ma, ma chani ukapanga expire license kupeza kuti kuti upeze ndalama zoyina kuti ukapange uja ukalimanso ganyu mmunda kuti ukakhomerenso laisesi zimenezo si zinthu zabwino yayi madrive makampani ambirimbiri atsekedwa anthu angokhala china chilichonse ma- magalimoto a anthu mmakamujenimu atsekeratsekera sakuyenda yayi nde tipitirizabe kumukumbukira uja Bingu wa Mutharika kuti pakuti mzimu wake uwuse mumtendere ndipo ndi leronsotu mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus chakwera ndithu akukondwerera kuti ndi tsiku limene anabadwa Ah, ife tingopitiriza nawo kusangalala olo tili pa ulovabe tipitiriza kusangalala nanga si ndi amene akutilamula tipangabe chimodzimodzi nanga tipanga bwanji pakuti zinthu sizili bwino kale kuti ndi mtsogoleri ndithu wanu mtsogoleri wathu ndithu sikuti tingamunyoze iyayi mawu anu kwina kuti poti akusangalala mwina akonze ziti ndi ziti kuthandiza makamaka ngati mtsogoleri wanu polo Fe- fe kwambiritu basi ndi njala ndi chilala chimene chu- chili panopachi chimene tikudandaula kwambiri oti atati atikonzera zimene zizi makampani tikutsegula tsegula ndiye kuti ifenso zayenda lokoma Ya.
Athokoza msachoke mmakukhosi. ayi ah ndathokoza pameneponso ndili bwino kwambiri Oho. ndithu Ndathokoza bwana. zikomo Zikomo kwambiri kwambiri. Ya.
Muli bwanji bwana? tili bwino bwanya bwana Tili bwino. Paja dzina lija? dzina ndi robert daniel Aha, lero tu pa 5 April ndi tsiku limene a Bingu wa Mutharika anamwalira mchaka chimene cha 2012. Muzakumbukira motani a Bingu wa Mutharika. ah Bingu wa Mutharika chimene tingakumbukire kwambiri Nthawi ya ulamuliro wa amene aja president amene ajawa zinthu zambiri zimene amalonjeza zimatha kuchitika tikoza kama mwina za subsidy nthawi imene chafeteza sana chifika nkhani imene zachitikira pano fuo werengesa zako choka nthawi imene anamwalira kufika pano pa dzaka dzochepa koma mmene wakwe zakwelera zinthu zina mamakoloferereza si pano yayi ndizo zizindikiro zoti zasintha kuti akulu aja amatani amachilimika ali chani ali moyo pa udindo wawo zinthu zambiri zimene amakakamira paja ngati achina kuti malawi adzimire payekha e, popangitsa mwina maulimi kulimbikitsa kuti ulimi upite patsogolo ndi zinthu zabwino kwambiri zozina kangati mpaka na masiku kuti amene akupitiriza kuti ndo amakakamirabe ngati amachita iye uja panopo ndi loto limene lakwaniritsidwa kumati vision 2030 mwina tikupezeka kuti mwina kuti tikukwanitsa mwina kuti at least mwina kuti 70 80 percent ya masomphenya ya 2030 pamene mmene zikuchitika pano zimakhala kuti asanapite pa mpando amakhala kuti palibenso chimene akwanitsa ya zimakhala kuti nthawi imene afuna voti malonjezo amakhala abwino akhala pa mpando kukwanitsa palibepo zimakhala kuti pa ground zimene zikuchitika ndi zina ndiye tikuwakumbukira ah, malemu bingu wa mutharika chifukwa cha zintchito zimene anali nazo zimene zoti zolozeka lopano poti timatha kuloza kuti zitatana anatisiyirapo Pazapaka kupitiriza zinthu ngati masomphenya olimbikitsa ulimi sibwezi panopo kuli njala chonchi ayi ndipo ndi leronso ndi tsiku limene ah, mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano lazarus chakwera ah, anabadwa mawu anu ah, kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akukondwerera birthday yake eh, ndi otani Ah, mawu amene ndinganene kwa president amene tili naye panopo dr lazarus chakwera ndinena kuti chani ndithu tisangalala nawo limodzi mu birthday party yawo pa zofooka zimene zikuchitika tipempha mulungu kuti athe kuwasintha kaganizidwe e, ngati kuli kulakwitsa athe kuyenda mu njira ya chilongosoko zimene analonjeza manifesto yawo tisanawavotere atakwanitsako inde nthawi imene yatsala yochepa oti sangathe kukwanitsa kuposa kuti zizikhala zapapepala zokhazokha yayi nyuzizo zimene zikukhala kuti tizakumbukiranso ngati zitakhale mwa nyuzi chocho kwa nkhani zinkhale zasintha tidzakumbukiranso zimene adzapange koma zabwino zonse chaka chabwino chatsopano happy birthday to him zikomo kwambiri Right, right.
tathokoza bwana fine fine dadi muli bwanji tili bwino Eh, paja dzina lija ndine process kwelebeta lero ndi tsiku limene a Bingu wa Mutharika mmodzi mwa atsogoleri mdziko muno anamwalira mchaka chimene cha 2012 muzawakumbukira motani mtsogoleri amene ine ndizakumbukira abingu pa zabwino zonse zimene anapanga
mwina zabwino zake ndi ziti zimene mufuna tatitambasulireni zitsanzo zake ndi zaulimi subsidy amapezeka misewu sukulu yabwino maphunziro abwino ndithudi ndiye pano leronso pa 5 april ndi tsiku limenenso a mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anabadwa mawu anu kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akukondwerera kuti iyayi ndi tsiku limene anabadwa ndi otani ine ndawafunira chisangalalo chopambana pa siku lawo anabadwa
eh, tathokoza dad zikomo kwambiri dad zikomo zikomo Muli bwanji tati? Eh, bwino kaya inu muli bwanji?
Tili bwino. Zikomo kwambiri.
Paja zina ndani? Gusto.
Oho.
Mm. Lerotu pa 5 April ndi siku limene eh, mmodzi mwa atsogoleri mdziko muno anamwalira makamaka a Bingu wa Mutharika anamwalira ali pa udindo omwe ngati mtsogoleri wa dziko lino mchaka chimene cha 2012. Muzakumbukira motani a Bingu wa Mutharika? Tizawakumbukira chifukwa cha zimene anachita. Anamanga zipatala, misewu, i think masukuluso komanso moyo unali wofewa panopo zimene tikuwakumbukirira mukati wofewa tatitambasulireni zinali zimotani Ah, sunali of- olimba ngati momwe ulili panopo Oho.
Eh. Pano zili panopo anthu motani? akugwira ntchito koma palibe chimene chikuoneka things are going down so panopo moyo ndi wovuta anthu akuphana umbanda kuchuluka ndi moyo ndi wovuta basi that's why anthu tizakumbukira bingu sure ndiye lerosotu mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano a dr lazarus chakwera akukondwe- akukondwerera kuti iyayi ndi tsiku lawo limene anabadwa mawu anu ndotani kwa mtsogoleri wa dziko lino Ah, mtsogoleri wa dziko lino
adakangosintha chifukwa palibe chimene chikuoneka kuti chachitika iye 5 years yatha done nothing ndiye zinthu kuti kwa anthu akumva kuwawa chifukwa anthu akugwira ntchito palibe chimene chikuchitika ndiye panopo moyo ukuvuta mzipatala mankhwala mulibe misewu yakumbika kumbika pena kumapezeka mwina mm, one meter down pansewu let's say msewu wa salima salima nkhotakota ndiosapitika ma bridge apita pita kwina kuli konse pano even ma locations kwambiri ya ma locations kunali a housing ya uko amakoza misewu ya ma locations eh pano palibe chonse chimene chikutani chikuchitika anthu akuzikonzera okha tikuona ngati tikubwerera mbuyo ndithu bwana tathokoza dad takuthokozani mulungu akudalitseni inunso zikomo kwambiri muli bwanji chemwali Tili bwino kaya inu? Business ikuyenda bwanji? Ah, pang'ono pang'ono. Mukati pang'ono pang'ono mufuna mutandiuze chani? Ah, sizikuyenda kweni kweni.
Oho. Chavuta nchani? Basi ndalama ndi- zikusowa. Mhm. Mm, komanso mo- moyo wake no basi no ni moyo wovuta kusiyana ni mmene timakhalira kalekale Kalero zinali motani? A kale zinali zinthu zabwino chifukwa umati ukapanga bizinesi bizinesi imayenda imakupindulira koma panopa palibe chomwe chikuchitika
Lerotu pa 5 April ndi chaka chimene makamaka ndi tsiku limene a Bingu wa Mutharika anamwalira mu chaka cha 2012. A Bingu wa Mutharika mudzakumbukira motani? Eh, tizakumbukira kwambiri pa zi- pa ntchito zimene amachita ndi ntchito zabwino olo ife azimayi timamva kukoma kwambiri ndi zimene amatichitira Amachita zotani? dziko dziko amaliyendesa bwino eh, kumbali yokuti ndalama sizimavuta komanso moyo okuti tikapanga bizinesi timatha kupindula koma panopa palibe chomwe tikupindula tikungokhala chimodzimodzi leronsotu eh, ndi tsiku limene eh, dr lazarus chakwera mtsogoleri wa dziko lino anabadwa mawu anu ndotani kwa a chakwera pamene akukondwerera tsiku lawo lobadwa Ah, basi ndingowapatsa mafuno abwino Mhm. Eh, mwina ngati inu ochita business mukadakonda mwina ziti ndi ziti ngakhale akukondwera birthday yawo eh, athandize pati ndi pati kuti ziko- zi- zi- zikomere mkomere akutithandiza moyo wa ndalama ndi umene ukuvuta nde akanakhala zoti ndalamazo zikupezeka ndi kuti bwezi tikumvanso nafe mavenda kukoma koma panopa palibe chomwe chikupezeka tikungokhalabe moyo wovutika nde basi happy birthday

chifukwa zabwino zimene ama- amatichitira adakali moyo amachita zotani Ah, zabwino za zimene amatichitira mdziko muno ah, chokudya one sichimasowa ndalama sizimasowa zinthu ngati zimene zonse Hmm. yes chinanso chimene timalemekeza kwambiri chonena choti anapanga chinthu chodabwitsa kwambiri anaika msewu wa tala kwathu ku chiradzulu oh. yeah. ndiye ndicho chimene ifeyo a bingu sitimawayiwala mpaka na lero lino vaya leronso ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano dr lazarus chakwera anabadwa mawu anu ndi otani kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino
ya ine mawu anga pa president amenewa ndilibe mawu komano ndingoyankhula kunena kuti zinthu panopa sizikuyenda bwino Mu- mu- mukati zinthu sizikuyenda bwino mwatimanga mmasamba tatitambasulireni pano kuti bwanji chifukwa kwa ife ine ndimagulisa nthochi ndipo ndisanayambe kugulisa nthochi ndinali pa bizinesi ina koma zonsezo ndatani kodi Ndaduka nkhani ya ndalama. Ndalama sikutani kodi? Sikuoneka bwinobwino. Mabizinesi amene timapanga sakuyenda bwinobwino. Ehe.
bizinesi ya nthochiyo musanayambe ya nthochiyo mumapanga itani Bizinesi ya nthochi ndisanayambe ndimagulisa anyezi kumsika kujeniko ku Limbe m'kati mwenimweni ndiye zitakaona kuti zitamba zitayambano kusayenda ndiye ndinayituluka ndikupita ndikukayisa ku nthochi Ku nthochinso kwapezana kuti ndachoka ku nthochi kuja nkhani ya kandalama. Panopa timagulisa madzi, timaoda madzi ndikumagulisa. Madziwo mmaoda bwanji komanso mumagulisa bwanji amodzi? Ah, madziwa
ndi ochipa ngakhale wina aliyense atha kutani kodi kukwanisa kugula. Madzi ndi osadula. Madzi timaoda madzi folo handiredi kwacha. Eya, kogulisa ndiye kuti timagulisa madzi amodzi fifite kwacha. Mmawinabe?
Eya, timawina.
motengera ndi mmenenso timagulira ndithu ndithu Tathokoza atsogoleri. zikomo kwambiri Business yabwino. eh? zikomo kwambiri